An ficsean staire, an t-úrscéal staire, fanaigí liom. Mise Liam Mac Cóil agus tá mé ceaptha cúpla focal a rá faoin seánra litríochta sin, an t-úrscéal staire. So, alright, tá nótaí agam anseo agus Beimid ag caint go ceann ceathrú uair an chloig nó mar sin. Tá bealaí difriúla le tabhairt faoin úrscéal staire, ar ndóigh, mar atá i gceist le gach saghas seánra. Ach ba mhaith liom an méid seo a rá, tusa an scríbhneoir, tusa an bas, tusa atá i gceannas. Tusa a shocraíonn céard a scríobhfas tú, céard nach scríobhfaidh tú. Anois, tá cúiseanna go leor ag daoine le scríobh. Airgead, fiú. Ní cheapfainn é. Ní mórán. Bhuel, gheofá tú airgead as an scríbhneoireacht Gaeilge má labhraíonn tú leis an bhfoilsitheoir go deas agus b'fhéidir go bhfaigheann tú laethanta saoire as nó cúpla pionta. B'fhéidir go bhfuil clú is cáil, etc. meas a bheith ag daoine ort, meas a bheith ort i do phobal féin mar gheall ar gur scríobh tú rud eicínt. Tá sé sin i gceist, d'fhéadfadh sé a bheith i gceist. B'fhéidir meas a bheith agat ort féin mar is dúshlán é leabhar a scríobh, leabhar staire a scríobh, leabhar ficsean staire a scríobh, dúshlán é sin freisin. So, sin rud eile. Go bhfuil sé déanta agat, gaisce agus mar sin de. B'fhéidir go bhfuil an tiomáint Istigh ionat, i dtreo na scríbhneoireachta. Níl aon neart air, caithfidh tú scríobh. OK, déanann muid talamh slán díobh sin uilig agus, bhuel, cén fáth, mar sin, an t-úrscéal staire? Céard tá i gceist leis an úrscéal staire gur mhaith leat, abair, ceann acu sin a scríobh? B'fhéidir go bhfuil spéis agat i dtréimhse éigin. B'fhéidir go dtaitníonn an stair leat. B'fhéidir go bhfuil gné den stair a mheallann tú, rud éigin spéisiúil, rud éigin rómánsúil, rud éigin achrannach fiú. B'fhéidir go bhfuil rud le rá agat faoi thréimhse éigin sa stair, i stair na hÉireann, rudaí a thit amach fadó. Ba mhaith leat iad a thabhairt chun beochta. Iomaí cúis a d'fhéadfadh a bheith agat le tabhairt faoi úrscéal staire. Right, mar sin, sa chaint seo, tá mo nótaí agam anseo, cúpla leabhar agus cúpla rud agam le taispeáint dhaoibh. Beidh, beidh mé ag déanamh thart ar sé phointe. Labhróidh mé faoin gcoinbhinsiún atá i gceist leis an úrscéal staire. Beidh mé ag labhairt faoi dhá bhealach mhóra, dar liomsa, i dtreo. an úrscéil staire, an dá bhealach, an dá mhótarbhealach i dtreo an úrscéil staire. Ansin labhróidh mé faoin dá shaghas pearsa a d'fhéadfadh a bheith i gceist san úrscéal staire. Labhróidh mé faoin bhfírinne mar tá muid ag plé, ar nós chuile shórt i gcúrsaí ealaíne, tá muid ag plé leis an bhfírinne agus tá eitic i gceist, ainneoin a ndeireann daoine faoi. ar an ealaín ar mhaithe le ealaín. Tá eitic i gceist, dar liomsa. Beidh muid ag caint freisin ar léamha ar an stair, na léamha difriúla ar féidir a dhéanamh ar an stair i gcoitinne, céard í an stair, cén chaoi a léann muid é sin. Agus ansin ag an deireadh beidh mé ag tabhairt cúpla pointe treorach maidir leis an scríbhneoireacht féin. So, mar a deirim, Fanaigí liom agus labhróimid faoin, ar dtús, an Coinbhinsiún. Now, is coinbhinsiún liteartha é an t-úrscéal staire. Tá sé seanbhunaithe sa bhéascna s'againne san Eoraip agus sa Ghaeilge anois chomh maith le teanga ar bith. Déarfadh an criticeoir Ungáireach, George Lukács, go dtéann sé siar go dtí Walter Scott, gur b'in é an chéad úrscéalaí mór staire, más maith leat. Déarfadh Scott go bhfuair sé an smaoineamh ó Maria Edgeworth, nó Mariah Edgeworth, a raibh cónaí uirthi i Meathas Troim san Iarmhí. So, sin é an traidisiún, más maith leat, san Eoraip maidir leis an úrscéal staire. Is coinbhinsiún liteartha é, mar a deirim, agus is coinbhinsiún réalaíoch é. Sin, bítear ag súil go mbeidh réalachas, an coinbhinsiún an réalachais i gceist leis an úrscéal staire, sé sin, go mbeidh rudaí san úrscéal a bheag nó a mhór mar a cheapann an bhéascna s'againne atá siad dáiríre. So, níl muid ag caint ar fantaisíocht, bíodh is go bhféadfadh fantaisíocht staire a bheith i gceist. Níl muid ag caint ar ficsean staire, bíodh is go bhfuil scríbhneoir Sasanach tar éis úrscéal staire a scríobh atá lonnaithe san am atá fós le teacht. San am atá fós le teacht, samhlaíonn sé gur theip ar an leictreachas, theip ar na físeáin, theip ar na, theip ar chuile shórt. Theip ar chúrsaí taistil. So, Tá daoine ar, anois ar ais arís san am a bhí ann i Sasana, tá sé suite san seachtú haois déag nó sa séú haois déag, agus déanann sé cur síos air sin mar a bhí, ach amháin go dtagann siad ar rudaí a bhain leis an am fadó. Cad iad na rudaí a bhain leis an am fadó? Cártaí creidmheasa, píosaí beaga plaisteach, fónannaí póca, ceamaraí. So, cleasaíocht é seo, cineál ficsean ficsean eolaíochta é sin agus ní hin go baileach an rud a bheas i gceist anseo. Beidh muid ag cloí go docht leis an coinbhinsiún atá i gceist leis an úrscéal staire coinbhinsiúnta. Mar a dúirt mé ansin, dar liom go bhfuil dhá mhórbhealach i dtreo scríobh an úrscéil staire. Agus go simplí, ar thaobh amháin tá an tsamhlaíocht, agus ar an taobh eile tá an taighde, dhá rud dar liomsa atá bunúsach i scríobh an fhicsin staire. So, breathnóidh muid ar an samhlaíocht, samhlaíonn tú rudaí, b'fhéidir gur mhaith leat rudaí a shamhlú, ó, ba mhaith leat scéal grá a shamhlú in aimsir an Ghorta, abair, sin é an tsamhail, céard faoi beirt a bheith i ngrá agus gorta sa tír? samhlaigh cad a tharlódh sa gcás sin. So, sin é an tsamhlaíocht, tá do shamhlaíocht ag obair air seo. Duine de na daoine, máistir ar an gcineál sin scríbhneoireacht staire é Seán Mac Mathúna agus mar shampla, seo rud a d'fhoilsigh sé i mBliainiris, seo cóipeanna de Bhliainiris agam ansin, bhí mé ag obair air sin in éindí le Ruairí Ó hUiginn roinnt blianta ó shin. Agus an rud atá i gceist leis na rudaí a scríobh Seán, cuid acu, do Bhliainiris, ná scéal Pháraic, Páraic Naofa. An scéal nach bhfuil ar eolas, shamhlaigh Seán, cé mar a bhí cúrsaí ag Páraic, lasmuigh den Vita Tripartite agus rudaí mar sin, lasmuigh de sin agus an Confessio. Yeah, tá sé sin ar fáil dó ach Céard a tharla sna bearnaí? Agus beidh mé ag caint b'fhéidir faoi na bearnaí ar ball. Shamhlaigh sé gur éalaigh Páraic, mar atá 's againn, ó na foinsí, gur éalaigh sé ón sclábhaíocht in Éirinn, 's gur fhill sé ar an mBreatain, is cosúil, agus d'fhill sé ar a bhaile dúchais. Tá sé théis a bheith imí ó bhí sé óg, anois tá sé ag filleadh ar a bhaile dúchais, agus casann a mháthair air. Now, níl aon chur síos ar seo sa stair, bhí ar Sheán é seo a shamhlú agus is iontach mar a rinne sé é. Líon sí, sé sin a mháthair, a scámhóga le boladh an fhir seo. Ní raibh sí cinnte Cérbh é? Cérbh í? Líon sí a scámhóg le boladh an fhir seo is rug sí barróg air is thóg ina baclainn é is scairt amach leis na fir a bhí in éindí léi, 'Sé Patricius é! Mo mhac fhéin! Ná bainigí leis! Imígí uaim, a fheara! Cruthaíonn sé seo go bhfuil Dia ann. Cé as a tháinig sé sin? Ní as an Confessio. Intinn Sheáin Mhic Mhathúna. An-phíosa agus níl ansin ach písín beag amháin as an méid a rinne Seán. Ar an taobh eile, tá an taighde. Cén t-eolas atá againn ar na himeachtaí staire? Cén t-eolas atá againn dáiríre ar Phádraic? Agus tá eolas ar fáil sna lámhscríbhinní agus sna rudaí atá foilsithe óna pheann féin sna litreacha. So, Caithfidh tú taighde a dhéanamh. Ach sin bealach mór eile ag dul i dtreo an an úrscéal staire. D'fhéadfá tosú le taighde. Tá spéis agat i tréimhse éigin, lár an ochtú haois déag in Éirinn, aimsir na dtithe móra agus na péindlíthe agus na tionóntaí ag iarraidh fanacht beo. an tréimhse sin. Tosaíonn tú ag déanamh taighde agus as an taighde sin tagann scéal, tagann samhlaíocht. So cé acu a thagann ar dtús? Braitheann sé sin ort féin, tusa an boss, tusa a roghnaíonn. De ghnáth tosaíonn tú le ceann amháin ach is gearr go mbeidh ort filleadh ar an gceann eile. So, abair an an samhlaíocht, an bhfuil sé seo cruinn? Nuair a cuirimse, nuair a chuirimse é seo ag tarlú, an bheirt seo ag caint, an bhfuil sé cruinn? An labhraídís mar sin aimsir an Ghorta? Eh, tá sé seo suite i mbaile éigin in Éirinn ag an am. An raibh an baile sin buailte? ag an nGorta, nó tá sé suite cois farraige, cé mar a tháinig daoine a bhí in aice na farraige slán, b'fhéidir go raibh deis níos fearr acu mar bhí bia na mara acu. Caithfidh tú cruinneas mar sin, taighde mar sin a dhéanamh, le go mbeadh sé cruinn. Ach ansin, má tá tú i dtaobh leis an taighde amháin, leis na foinsí staire, na príomhfhoinsí, na leabhair staire, níl mórán mothúcháin iontu sin. Ní insíonn siad sin duit, mar a dúirt mé, cén chaoi ar mhothaigh máthair Phádraic nuair a chas siad ar a chéile. Cén mar a mhothaigh, abair, Tomás Dubh Buitléir nuair a chuaigh sé ar cuairt chuig Eilís a hAon i Londain. Nó nuair a bhí Aodh Mór Ó Néill sa Róimh, cé na mothúcháin a bhí aige? Napoleon i ndiaidh Waterloo, cé na mothúcháin a bhí aige? Cé na mothúcháin a bhí ar Wellington? Níl rud ar bith níos measa ná cath a chailleadh, sin cath a bhuach. Sin é a dúirt Wellington. An léiríonn sé sin coimhthiú maith? As an taighde, caithfidh tú an taighde a dhéanamh ach caithfidh tú cur leis. Tá go leor somplaí eile, Metternich agus Castlereagh i Vín tar éis Waterloo, cé na mothúcháin a bhí acu. Pádraig Mac Piarais nuair a bhí sé ag síneadh an an nóta géillte isteach ag arm Shasana, cé na mothúcháin a bhí air. Caithfidh tú do shamhlaíocht a chur ag obair ar an taighde sin. Tá a fhios agat go raibh géilleadh i gceist, cé na mothúcháin, céard a shamhlaigh mar sin, Eoin Ó Tuairisc, mar shampla, a samhlú Céard a bhí ar siúl in intinní na ndaoine a bhí páirteach ar an dá thaobh agus ar taobhanna eile le linn 1916? Agus tagann sé sin go an dá roinn atá ann ó thaobh pearsa de. D'fhéadfá scríobh faoi daoine a mhair, Pádhraic Mac Piarais, Napoleon, Aodh Mór Ó Néill. Tá go leor acub ann. Mhair siad agus tá eolas áirid againn fúthu. D'fhéadfá a leithéidí sin a bheith mar phríomhcharachtar agat. Abair Brian Friel, Making History, Aodh Mór Ó Néill mar phríomhcharachtar aige. Nó, ar an taobh eile, d'fhéadfá carachtar nó pearsana a bheith agat nár mhair Cosúil leis an rud a rinne mé féin le Lúcás Ó Briain, ní raibh a leithéid de dhuine riamh ann. Ach glacann sé páirt in imeachtaí staire agus castar daoine air a mhair, Aodh Mac Aingil, mar shompla. Rudaí mar sin. So arís, d'fhéadfadh na daoine móra sa scéal agat, d'fhéadfaidís a bheith mar dhaoine a mhair nó b'fhéidir go gcumfá iad as do shamhlaíocht féin. Cuma cén bealach a dtéann tú, tagann tú anois ag rud dar liom atá fíorthábhachtach agus bunúsach. Sé sin an eitic a bhaineanns leis uilig. Dar liomsa go mbaineann eitic leis an úrscéalaíocht staire. B'fhéidir go mbaineann sé leis an úrscéalaíocht i gcoitinne. Dar liomsa go mbaineann eitic leis an ealaín. Tá tú ag insint bréaga anseo. An ceart bréag a insint faoi dhuine a mhair? An ceart mothúcháin a chur i leith an duine sin go mb'fhéidir nach raibh aige nó aici? An ceart é sin a dhéanamh? An ceart bréag a chur ar an stair ar dhaoine a mhair dáiríre. Bhuel, tá tú ag scríobh scéil, sin é an jab atá agat, is ficsean é sin, tá tú ag insint bréaga. Ach an bhfuil líne éigin nach ceart duit dul, abair má tá a fhios agat gur duine mór ab ea é Ó Néill, braithimse nach bhfuil sé eiticiúil duine beag a dhéanamh dhó. Mura bhfuil rud éigin eile ar bun agat agus anois tá tú ag imeacht ón réalachas, tá tú ag imeacht isteach, fantaisíocht, teagasc, rud éigin eile seachas coinbhinsiún díreach an úrscéil réalaíoch. An ceart tréimhsí a mheascadh? An ceart go mbeadh Colm Cille, abair, ag labhairt le Naomh Bríd? Mhair siad ag dá dhá am difriúla. Le bheith áiféiseach faoi, an ceart go mbeadh Brian Bóirmhe ag tvuíteáil? Nó. D'fhéadfadh sé sin a bheith an-spóirtiúil. Tweet gearr ó Bhrian Bóirmhe, 'Tá muid ag dul go maith anois, tá muid ag tabhairt plancadh maith do na Lochlannaigh, tá siad ag teitheadh, ó, féach, tá siad ag dul isteach sa. Agus Tweet, d'fhéadfadh sé a bheith an-éifeachtach. Yeah, ok, ach ní dóigh liom, alright, nuair a deir tú go bhfuil tú ag magadh, is féidir leat bheith ag magadh. Ach rudaí a rá lom dáiríre, mar chuid den úrscéal, an bhfuil sé ceart gur. go sáraíonn siad an fhírinne agus ní dóigh liom gur ceart go rachfá chomh fada sin go sárófá an fhírinne. Tharla an Shoah. Ainneoin go bhfuil daoine áirid ann ag rá, Ó, níor tharla sé. Tharla sé. Dar liom go bhfuil sé mí-eiticiúil a chur in iúl, sa bhficsean fiú, nár tharla sé. Eh, Le bheith beagáinín áiféiseach faoi, agus b'fhéidir go gceapfá go bhfuil sé seo ag dul rófhada leis an scéal, ach inseoidh mé scéal beag amháin fúm féin, ag scríobh an leabhair Fontenoy, nó Fontenoy. Chuir mise buataisí ar na saighdiúirí as Éirinn. Fuair mé amach de bharr taighde, an taighde, chas sa, shamhlaigh mé rud, bhí orm dul siar, triall bóthar an taighde, fuair mé amach nach gcaithfidís buataisí. Bróga, má chaithfidís rud ar bith, cuid acu b'fhéidir go raibh siad cosnochta. Bhí orm na buataisí a bhaint. Rud suarach é sin a chur i gcomparáid le marú na milliún? Is é an prionsabal eiticiúil céanna é, dar liomsa. Níl sé ceart éagóir a dhéanamh ar an bhfírinne, ar na daoine bochta a tháinig as Éirinn, cuid mhaith acu, leaids óga nach raibh tada acu ach na héadaí a bhí siad a chaitheamh. Níl, is éagóir ar na daoine sin ar a bhfulaingt a rinne siad, ar an gcruatan a ndeachaigh siad tríd agus ar an mbás a fuair siad sa gcath nó ar bhealaí eile go gcuirfimis rud in iúl nach raibh fíor fúthu. So tá muid ag caint faoi fhulaingt an duine ar scála ollmhór ar thaobh amháin ach fulaingt an duine b'fhéidir ar mhionscála ar an gcaoi eile. Tá an stair casta. Tá mé caithfidh mé deacair a bhaint as seo. Caithfidh muid aontú faoi seo. Tá an stair chasta. Na tuairiscí atá againn faoin am fadó, tá siad deacair. Cad a thit amach? Cén chaoi? Cén chaoi a bhfaighidh muid amach? Cén chaoi a bhfaighidh tusa amach mar scríbhneoir ficsin fiú? Mar tá tú ag iarraidh go mbeadh rudaí ceart, go mbeadh atmaisféar ceart ann, nach ndéanfaidh tú sárú nó bréagnú ar an bhfírinne, go mbeadh sé cruinn. Tá dhá ghné ag baint leis an stair i gcónaí, is é sin an rud a tharla ar thaobh amháin agus an míniú a dhéanann muid inniu, nó a dhéanann daoine eile, ar na rudaí a tharla. Sin bunús na staire. Fíricí más maith leat ansin roghnú na bhfíricí, míniú na bhfíricí. Cén léamh a dhéanann muid air sin uilig? Cén léamh a dhéanann tusa air mar scríbhneoir? Déarfadh Lukács arís, Bhuel, séard tá sa stair, chreid sé i dialectic Hegel, Marxach a bhí ann. Séard atá sa stair ná na tréimhsí seo, an dialectic idir an dá thaobh, feodachas, ansin caipitleachas, ansin sóisialachas. Caithfidh an scríbhneoir ficsin iad sin a chur san áireamh. Bheifeá ag déanamh bréag ar an stair dá ndéanfá neamhshuim dó sin. Caithfidh tú an sóisialachas a chur san áireamh, a deir Lukács. Raibh an ceart aige?

An t-aon rud a déarfainnse, agus sin mo thuairim féin, nach ceart neamhshuim a dhéanamh de na fíricí. Tharla rudaí, caithfidh tusa, mar scríbhneoir ficsin, aghaidh a thabhairt ar na rudaí má tá tú ag scríobh ficsean staire. Mar shompla, an leabhar le Breandán Ó Doibhlin, Sliocht ar Thír na Scáth, nó arís an leabhar eile atá in aice liom anseo, Súil an Daill le Darach Ó Scolaí. Tá sé san áireamh ansin go bhfuil feachtas ar bun ag na Sasanaigh, go bhfuil polasaí nó beartas ar bun ag na Sasanaigh in Éirinn in éadan na nGael cuid mhaith. Now níl sé sin ráite, tá cuid mhór den leabhar ag Breandán Ó Doibhlin suite i ngleann faoi leith, so níl sé follasach ach tá sé i gceist, níl mórán brí san úrscéal má fhágann tú an ghné sin ar lár. Now is léamh ag Breandán é sin go bhfuil saol an ghleanna ag athrú anois de bharr go bhfuil cúrsaí polaitíochta lasmuigh den ghleann ag athrú, sin cuid go bhfada teilgean an scéil, is léamh aige siúd é sin. Ach féach gur chuir sé na fíricí san áireamh, mar a rinne Darach Ó Scolaí agus é ag caint ar thréimhse Chonn Bacach Uí Néill agus mar sin de.